Махуэ къэс махуищым километрищэ жэкӏыурэ махуэ къэс по 100 километр жыхуиӏэм хуэдэ жэкӏыурэ ежэкӏынур аращ. Ещанэ махуэм заманыр зыхалъхьэжынур нэхъ заманыфӏ къэзыгъэлъагъуэм япэ ауэду теухуауэ увыпӏэр яугуэшынура. Кӏэщӏу жыпӏэмэ, нэхъ заман кӏэщӏкӏэ километрищищыр зыухым япэ увыпӏэр, абы иужьым итым ауэдурэ местищыр яугуэшынура.

Псоми сэлам гуапэ фыдох. Нобэ Астемрей жылэм мыуэдэ ӏуэхушхуэ къызэрекӏуэкӏым щхьа ди гуапэ, ди районым первый раз мыуэдэ зэхьэзэхуэ адыгэш гуп ежьа. Псоми я мурад Алыхьым къаригъэхъулӏэ, я насып Алыхьым тригъакӏуэ. Нобэ Джылахъстэней щӏалэхэр зэныбжьэгъу щӏалэ зытхух дызэакъылэгъу дыхъури, шыгъажэм ди лъэгум щедгъэкӏуэкӏыну Мурад тщӏати, къыдэхъулӏэу доплъ. Мыр адыгэшыр зытещӏыхьар и бланагъым еплъын хуейуэра, и псынщӏагъраӏым зытещӏыхьари, километр щищ къыхэтхауэ махуищкӏэ, махуэ къэс километрищэ дыкъажэурэ шым хузэфӏэкӏым деплъыну дыхуейуэра. Гъуэгу къыхэтхар деплъри, тӏэкӏу мащӏэ дэкӏыгъуи иӏэу, ехыгъуи иӏэурэ,

Мы щыгум дежым иӏым цӏыхур къеувэкӏауэ, сабий, балигъи псори жыжьэу щыӏэу, шы ягъажэу зыхэту щыта дэ дыкъызытехъукӏахэр, ди адэхэр. Мыхуэдэ шыгъажэ, километр щищ щхьа къажэу мы къэралым зэи щекӏуэкӏакъым иджыри. Мыр япэ екӏуэкӏыуращ мыхуэдэ шыгъажэ, мыр мы Тэрч щӏалэгъэм я гукъыдэжкӏэ. зрагъэпэща ӏуэхура? Къапщту щытмэ, мы лъэгум жэрыгъэ кӏэщӏ ирагъэкӏуэкӏыу щыта, Девятый май, мызэуэдэ ӏуэхугъуэ зыгуэрам теухуауэ илъэс къэс ирагъэкӏуэкӏыу щыта. Икӏэм зыри ирагъэкӏуэкӏыжтэкъым, итӏанэ адыгэшыр зыхуэщӏар на выносливость жери расстояниер нэхъ ину къыхэтхау километр щищым дыкъэжэну дыхуейуэра? Мы лъэгум де ди ежьапӏэрэм де дыкъекӏуэлӏэжу Махуэ къэс километрищэ къэджыхьыну догугъэ. Ныгысту щӏыпӏэ къыщыжэр япэм екӏуэкӏа Шэрджэс дербим ещхькъым. Мыбы бгы тӏэкӏуи къыхохьэ, щӏы-щӏы-щӏы захуэкъым. Шым и къару нэхъ къыщыбгъэлъэгъуэнум дей километрищищ щхьэкӏэ, дэжеипӏэ куэд иӏэщ, перепад жыхуиӏэр двести пятьдесят метров иӏэщ. После первого круга

тэмэму зэкӏэ заӏыгъыу соплъ. Япэ увыпӏэ зиӏэм сом мин щитӏрэ щэ ныкъуэрэ иратыну, етӏуанэм щэрэ щэ ныкъуэрэ, ещанэм сом минищэ иратыну ауэду зэгурыӏуауэ хъарзынэу йокӏуэкӏ Тхуэфӏын Тхьэм ищӏ адыгэшымрэ адыгэхэмрэ зэпыщӏауэ куэд щӏауэ щытщ ижьыжьыж ландэрэ икӏи нобэ хъарзыну щӏадзэжауэ йокӏуэкӏи дыщогуфӏыкӏ. Си лъакъуэм хуэш хыхьэт абыми ди растяжкэ зытезгъэщӏыну сыкӏуау

Трассэр километр пщыкӏутӏрэ ныкъуэрэ укӏуа нэужь, псы щефу, регистрировать ящӏу цӏыху щыту щытщ. Шыхэр абдей псы щедогъафэ, дакъикъэ зызыбжанэ тӏэкӏу здогъэпсэхури къыдогъэзэжри дыкъокӏуэж. Гъуэгур хъарзынэщ, мывэ зыри хэлъкъым, мы ди лӏы щӏыпӏэр ятӏагъуэщ нэхъыбэри щӏыр. Мы зы мыуэдэ шыгъажэ кӏыхь ебгъэкӏуэкӏыну щытмэ, бэлыхь дыдэу доплъ псори. Гъуэгур кӏэщӏ пхуэщӏынукъым. Дэнкӏэ уекӏуэкӏми, плӏимэу щытщи, а гъуэгур къикӏынуи. Ауэ зыми хьэрэмыгъэшхуэ гу лъыстэкъым. Псори пэжу зэрырагъэкӏуэкӏыным яужь итщ. Трассэр захуэщ, щабэщ. Шыхэм къемыхьэлъэкӏыу погодэри мыхуэбэӏейуэ фӏы дыдэ. Дэри къыдэхьэлъэкӏкъым. Псомкӏи контролым уэ икӏэмкӏи, ипэмкӏи, псы егъэфапӏи сыти псори щыӏэщ. Машинэкӏэ къоплъ, сэ сщӏэрэ, гъуэгум текӏ, темыкӏ, машинэкӏэ уи ужьым иту къакӏуэу сыту ауэду щытщ. Нобэ шы пщыкӏутӏ дежьауэ аращ, пщыкӏуплӏ дыхъути, тӏур езыхэр хэкӏа. Дохутыр еплъам зыри ныкъусаныгъэ далъэгъуакъым, ау езы зиӏэм

Пятьдесят сыфӏэкӏа иджыри ауэдиз къэна нобэрей ӏуэху. Шы цӏыкӏури нобэ дажэ нэхъыфӏ хъуауэ пӏэрэ жысӏурэ ауэдурэ сыкъокӏуэ Алыхьым и фӏыщӏэкӏэ. Лъэхъу хуэдурэ дгъэпсэхурэ адэкӏэ зэрыхъумэ дэ псори диӏэ псори трасси псори машэгъэхьщ шыхэр узыншу ежьа япэ этапыр яуха етӏуанэ этапым мес йожэкӏхэ ису къэсыжынущ деплъыну егъэлеяу результат серьёзно къагъэлъагъуэ, скорость серьёзно ягъэлъагъуэ. Хуэмурэ илъэс къэсыху хэмыщӏу хагъахъуэ, шым и узыншагъэми нэхъ кӏэлъоплъхэр. Подошел к концу наш второй день соревнований. В итоге второго дня уже